Tá an iomáint ag dul ó neart go neart i dTír Eoghain. Ina gcéad cluiche ceannais Richie McElligott thugadar aghaidh ar na seaimpíní reatha, an Dún, agus don chéad uair le seacht mbliana is fiche anuas is coimhlint Ultach a bhí ann sa chraobh fé 20B. Conall Ó Máirtín atá i mbun tráchtaireachta. Agus trí chúilín faighte acusan go fóill, scór de dhíth ar Thír Eoghain. Coleman arís, Coleman ag tiontú ar an cheann seo. Seolta isteach díreach ó lár na páirce agus taobh istigh de dhá bhomaite scór eile faighte. Seolta isteach anois ag an líne lán tosaigh. Na súile agus na lámha á ligean síos ansin. Tá Shea Munroe ábalta é a phiocadh suas. Deis fá choinne cúil anois ag Tír Eoghain. Brúite isteach ag an chúl ag Liam Griffiths. Cúl iontach agus é ag tiontú ar thaobh na láimhe clé. Liam Griffiths, fear Fintan Aháin agus críochnaithe go slachtmhar aige. sásta é a scaoileadh fada isteach i dtreo Pierce. Mullen. Mullen anois. Mullen anois ar an ionsaí. Ach scileanna peile in úsáid aige leis an chos. Pas fiarthrasna, an dtig tarraingt air agus é a chur isteach ag an chúl. Is féidir agus críochnaithe isteach ag an chúl ansin ag Shea Munroe ag deireadh an lae. Na scileanna peile in úsáid ag Tír Eoghain agus Pierce Mullen ag teacht fríd. Ruathar aonair tógtha aige. An camán fágtha ina dhiaidh aige. Ach ábalta pas a thabhairt trasna go Shea Munroe agus an darna cúl faighte ag Tír Eoghain agus é scaoilte isteach. An-imirt ansin ó Thír Eoghain, duine ar dhuine istigh ansin agus an Dún ag teacht amach in uachtar anois. Woods ag tiontú agus ag iarraidh seo a thógáil. Déanta go maith aige ar thaobh na láimhe clé. Bhfuil an cruinneas aige anois? Tá J ar an gcúl agus sin scór iontach eile. Spás anois ar an taobh eile más féidir é a aimsiú. Caithfidh Tír Eoghain cosantóirí a chur isteach. Sin bainte ansin ag Liam Blaney. Blaney ag déanamh go maith. Buille láidir ag teacht isteach ó Campbell. Seolta isteach ag an deireadh ó Liam Blaney agus thar an trasnán. Ach ceapadh ar dóigh ansin i lár na páirce ó Corey Bell. Bell, spás aige ag tabhairt faoi. An iarracht seo seolta isteach ó Corey Bell agus thar an trasnán ó Corey Bell ón ceapadh ón phoc amach. Agus ní nach ionadh na hathruithe seo. Mothaíonn siad go bhfuil sé de dhíth. Deis anois ag Tír Eoghain istigh chun tosaigh. Deis ag Shea Munroe. Munroe ag tiontú, cúl ag Munroe! Cúl eile ag Tír Eoghain. An darna cúl faighte ag Shea Munroe. Ag tiontú bealach amháin agus bealach eile. Arís go lár na páirce. Bainte go láidir istigh ansin agus gualainn láidir ar dóigh. Fisiciúlacht iontach anseo i bPáirc Bhreifne. Scór iontach curtha isteach ansin agus scór iontach ó Noah Rogers. Spás anois i lár na páirce agus blocáil ar dóigh déanta ansin. Ach an Dún ag teacht arís le pas láimhe. Cathal Coleman ag brú fríd. Coleman an iarracht seo, sábháil den scoith ansin ó Eoghan McMurray ag eitilt fríd an spéir. súile ar an sliotar agus brúite amach as agus d'fhan b'fhéidir darna nó an tríú huair ansin Tír Eoghain ábalta an léigear a thógáil ach mothaíonn tú go bhfuil cúl ag teacht ó chontae an Dúin anseo b'fhéidir an iarraidh seo seolta isteach arís eile agus isteach agus thar an trasnán. Bhfuair McMurray sábháil den scoith déanta aige níos luaithe, é ag iarraidh dul gairid leis. Á, scil iontach ansin agus an camán á úsáid go héifeachtach ag Corey Bell. Corey Bell ag brú chun tosaigh, ag iarraidh scaoileadh leis ar thaobh na láimhe clé. Bhfuil sí aige? Tá sí aige! Istigh thar an trasnán! Scór den scoith, scór den lae ansin ag Corey Bell. Imreoirí ag iarraidh súil a choinneáil ar an iarracht seo ag teacht isteach. Ag titim íseal anois ar imeall na cearnóga. Buille leis, buille agus é isteach san eangach ansin! Hayden Woods, go bhfios domh, a bhí ann ag deireadh an lae. Ag coinneáil súile ar an sliotar seo ag tumadh isteach ansin agus an damhsa agus an ceiliúradh tuillte go maith aige. Deis anois ag an Chontae Dúin brú fríd, cúl de dhíth, scaoilte isteach, á! Dhírigh sábháil isteach i gcúl! Eoghan McMurray agus shíl mé go raibh lámh leis ach sleamhnaíonn sé isteach. Ach an Dún ag teacht amach. Cathal Campbell, Campbell, an mbeidh freagra agus an mbeidh rud le rá aigesan ar chúrsaí? Blaney ag tiontú ar thaobh na láimhe clé. Seolta isteach ag Blaney agus istigh agus thar trasnán ag Liam Blaney. Corey Bell scriosta. Crampaí ag cur isteach air. Idir an dá linn, job fíorthábhachtach le déanamh ag Coleman. Cruinn agus thar an trasnán ag Cathal Coleman. Ceann eile faighte aige, ceann eile faighte ag Port an Pheire agus, bhuel, an iarracht atá curtha isteach ag Coleman. Seolta isteach arís eile. Sin curtha isteach agus thar an trasnán ag Ben Taggart. Scór den scoith díreach chun taobh eile den pháirc ag Ben Taggart. Sin é an fheadóg dheiridh séidte ansin ag an réiteoir. Ionadaithe ó Chontae an Dúin ag teacht isteach. Comhghairdeachas leofa.